abịakwala m ọzọ na ama egwuregwu a nke ịma nke a kpọrọ anyị bụ ndị Igbo ọkwa nwanne unu nwoke ahụ kwuru mara afịa maazị Uchenna Ijegalụ unu ma na izu gara aga anyị tinyere ọnụ n'ihe a kpọrọ ugwu o nwe otu ndị ọzọ si etinye ọnụ n'ugwu mana i nee anya n'akụkụ m taa ka ị afụ nwaada Igbo nwaada igbo chukwu kere ọfụma chukwu kere ụtụtụ mgbe mgbe mmiri a na-ezo ezigbote anyanwụ ada na-acha nnọọ chukwu wee kepụta ya wepụta na-achapụ nnọọ ka nwa afọ igbo i nee ka o si dị kịta mụ na ya nọ n'ọgbọ iji tikwa ọnụ na akụkọ ha kpọrọ ugwu ndị be anyị ndị igbo sị na e mee ihe ka esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe nwaada ndewo
biko achọrọ m ka ị gwa ndị na-ege anyị ntị onye ị bụ ka ọ kpọtara ha afa gị ka anyị bido n'ebe a tupu anyị etinye ọnụ n'ihe butere anyị ebe a taa ndị Igbo ndewo ndị nwe m na ndị m nwe ndewo afa m bụ nwaada Ụlọma Ọjị
Hmm, ezigbo afa ị ma na ụmụ osu kọtara nna a sị m fụ nwa afọ igbo n'ụzọ sị ya kele afa gị ọ sị n'afa ya bụ Joy Mercy Joy Mercy bụ afa igbo onye a mụ n'anị igbo afa ya bụ Joy Mercy ma ọ bụ eh, Johnson Peter ị fụ ka o si wee daa nwaada Ụlọma Ọjị ya gosiri onye a bụ nwa ezigbote nwa afọ igbo a mụrụ n'ala igbo nne ndewo ee eh, n'egbughị oge maka na ndị Igbo sị na e mee ngwa ngwa e mee gịnị eme ọdachi ee anyị chọrọ itinye ọnụ n'okwu ahụ anyị na-etinyebu ọnụ nke anyị kpọrọ gịnị ugwu ị tụgharịa ya na bekee ọ bụrụ gịnị respect ee ugwu a achọrọ m ịjụ gị nwaada na nghọta nke gị mụ ajụọ gị ajụjụ ahụ tupu isi ya ka ndị ụlọ m dị ọzọ biko mgbe ahụ anyị na-etote etote mgbe anyị bụ obere nwa ị fụ okenye na-anata nya bu ihe dị alọ n'isi ma ọ bụ buru mmiri ma ihe dị ihe ọbụla dị alọ kedu ihe i kwesịrị ime mgbe ahụ
ị ga-agbakwuje nye ya nata ya nata ihe ọbụla o bu n'isi bunara ya n'ụnọ ị fụ okenye so esi amị akịta ọ bụrụ na o mee ihe mgbe ahụ o nwe onye ga-aka iweta ọ sa amasị sa n'ihi na ọ nwa afọ igbo ghọtara ihe anyị na-ekwu okwu ya nne ugwu anyị na-ekwu okwu ya onye ego ka eji eke ka ọ bụ nnọọ ugwu mmadụ na eri ego
mbanụ echeghị m na a na-eji ego ebu ugwu ugwu a sị na ugwu nkwanye nkwanye hmm. ka nwata ji tota ibie anọghịkwa ihe ndị oyibo na-asị na respect is reciprocal ị kwanyere m ugwu m kwanyere gị ugwu kama e nwere ihe a na-akpọ ugwu ugwu dị mma ịkwanyere mmadụ ugwu dị mma ịkwanyere onye ọbụla kama na o nweziri ebe ị ga-apụta ọ wụrụ gị ihe ihe amam ka m na-esi ọ dị mandatory na ụdị onye a na a ya-akwanyere ya ugwu. ọ bụrụ iwu na onye a na a ga-akwanyere gị n'ugwu maka na ọ bụrọ sọsọ onye nwụrụ onye nwụrụ anwụ ka a na- a na-akwazi onu onye dị ndụ ka a na-akwazi onu Ọ eziokwu. Eh, ọ bụ na-ekwu, nna gị na-enye gị. ị fụ ndị papa anyị ndị mama anyị ndị onye tọọ gị ma na ọ tọọ gị ezigbo ọtụtọ tọsie gị ike. tọsie gị ike Mm. ị ga-akwanyere ya ugwu ruru ya ị ga-akwanyere ya ugwu a naghị ego ugwu ego ọ ugwu ihe na-eruru mmadụ e nye ya ugwu
Ehe. ị ma apụta n'ụwa kịta ị fụ nwa okorobịa ndị a na-agba a na-aga ha akpụ- akpụdo akwa ha kpụdo ya n'ike ị fụ nne mmadụ ọ ya-abụ anyị abịa n'ụtụtụ kama ya asị nna anyị ụtụtụ ọma ọ gafee o nwere ike ọ bụ na o nwere nnọọ gosiri mkpata obere ego dị ya n'akpa o wee chee na na a na-amazi aka mana nna m ife okwu ugwu a na ọ gịnị na ọ nkwanyere nkwanyere ka ọ wụ maka na ọ na-adị mma ị kwanyere m ugwu m kwanyere gị ugwu maka na ị kiri aka nke a wụ aka ekpe nke a bụ aka nri aka nri a bịara aka ekpe akwọchaa ha abụọ nke a kwọọ nke a ọ dị mma maka na ihe mere na agwa agwa nke a na-akpọ beans na bekee na osikapa nke a na-akpọ rice na bekee ihe mere bụ na a- a na-achịkọta ha n'abụọ ha na-ekopụta ọ maka na ha na-eme gịnị ha nwere nghọta nke a kwanyere nke a ugwu nke a kwanyere nke a ugwu ha n'abụọ wee chịkọta ọnụ na-eme gịnị na-agbagote maka mamịrị a nyụkọọ ya ọnụ mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ ihe a na-achọ ịkọtụrụ n'ebe a tata bụ na ugwu amaka

ga-akwanyekwara gị ugwu ugwu na ndị but abịa ị na-eme ka a na-akwanyere gị ugwu a na-akwanyere gị ugwu but ị fụ ha ị na-enekwu ị na-ene ha enetu ha anya or na-akparị ha ka ị na-akparị ha ka ha na-ele anya ịkparịkwu gị but ị na-akwanyere ha ugwu ha ha na-akwanyekwara gị ugwu gị ihe na-adị mma ịfụrụ na iji a na-agị ọ na-atọ ụtọ na-agị ọ na-atọ ụtọ ndị okenye ndị okenye anyị mụrụ anyị na-amụlite okwu ọnụ akụzikwara anyị na na ugwu gịnị bụ nkwanyere nkwanyere maka na nwatakịrị ma na ọ onye nwa na-eri nri fọrọ n'ite mbọsị ọbụla ị bata ị je buru nri fọrọ n'ite nwatakịrị bee tata mechie ọnụ echi ị je buru ya erie o bee echi mechie ọnụ nwanne echi ọ kparịa anyị maka na ị kwanyere onwe gị ugwu mana nwatakịrị i mee ihe nwatakịrị na-ene gị anya ka i mee echi ọ kwanye gị ozugbo budogharị gị maka osinadị ụmụazị mara na nna bụ isi ezinụlọ nne bụ onu nọ n'isi eji ebu ezinụlọ ị ga-agba mbọ gbasie mbọ ike kwanyere nne na nna gị ugwu kwanyerekwa ndị okenye ọzọ ugwu ọ bụrọ sọsọ nne na nna gị mụrụ gị ị ga na-eme gịnị na-akwanyere ugwu ị ga-akwanyere okenye ọbụla tọrọ gị m ga-amụta gị ugwu n'ihi na mụnwa ka na-etota etota maka nke ị mere na-eche gị n'iru maka a sị na okorobịa tosie o mee gịnị o chere ibe ya ee nne m nwanne m nwaanyị ka etufuna oge ka m jụọ gị nke ikpeazụ ka a wee tupu okwu ọnụ maka na ndị Igbo tụrụ emee ngwa ngwa emee gịnị emeghara ọdachi biko o nwere ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ na-etolite eto maka okwu anyị na-ekwu gbasara ugbu a
ihe e nwere ikwu erike kama na oge adịghị nke mbụ na ihe ọ sọrọ gị too ihe ọ sọrọ gị bụrụ na mmadụ mụrụ gị ihe ọ sọrọ gị bụrụ na o nwee ebe i si pụta and ebe ahụ i si pụta ọ wụ gị nwa ga-eme anyị eji kpọọ gị afa ọjọọ ka ọ kpọọ gị afa ọma ugwu dị mma ịkwanyere ị na-akwanyere mmadụ ugwu ndị ọzọ na-akwanyekwara gị ugwu a na-ene gị anya ka nwa a zụrụ azụ o nwee ebe ị ya-apụta a kpọọ afa gị agaghị asị o ka onye mụrụ nwa ka ebe onye a si pụta ugwu dị mma ihe ọ sọkwara gị too ihe ọ sọkwara gị nwee n'ego o nwere ebe i si pụta and ọ gị nwa ga-eme ka mmadụ mara na agwa gị dị mma agaghị aba gị n'ime nyobe ma agwa gị ọ dị mma ma ọ dịghọ mma na ọ gị nwa ga-eme ka mmadụ ma na agwa gị dị mma so ụmụ nwanne m ị na-eto okorobịa ma ị na-eto agbọghọbịa kwanyekwara onwe gị ugwu ịkwanyere onwe gị ugwu onye ọzọ kwanyere gị ugwu ịkwanyere ndị tọrọ gị ugwu ndị tọrọ kwanyekwara gị ugwu ọ ka ugwu a si eje anaghị ego ya ego n'ime ahịa so biko ụmụ nwanne m ugwu dị mma ugwu dị mma kwanyere onwe gị ugwu akwanyekwara gị ugwu nwanne m nwaanyị ifu nnọọ ka isi etiti ya ọ dị nnọọ ka i dere ede wee bịa mana ka o si na-adị unu na-anụ ihe okwu a sị na agwaba ntị na ntị anụghọ ebepụ isi ma ntị ma ọnụ ma anya esoro pụọ ọ na-adịkwanụ mma agwa mmadụ okwu dị mma o ji okwu a were mere ihe n'ihi na ndị okenye a na-abụ ha nọrọ a- akpọ ndị mmadụ na-adụ ha ọdụ ndụmọdụ a adị ebu ya n'ahịa ejere amụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ihe a bụ ihe ndị bekee na-akpọ wisdom amamihe zuru oke nke chukwu nyere ha nke ha na-ebute n'isi ha ọ dị nnọọ ka a gụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ị ya agba mbọ gụwa bụ okorobịa na-ege m ntị gụwa nwa agbọghọ na-ege m ntị gụwa bụ okenye nne okenye nna ị ya agba mbọ ka ime ihe ị kwesịrị ime n'ihi na eme ihe ka esi eme ihe o mee gịnị o yie ihe biko anyị ga-agbado anyị ga-agbado ụkwụ n'ebe a kịta mana tupu anyị anyị hapụ ebe a taa ị kwesịrị ịma na onye mụ na ya nọ ebe a bụ ezigbo afọ nwa Igbo ifu nnọọ ka m si kwuo ya mgbe ọ batara o nwere ndị Igbo na-akpọ anyanwụ ụtụtụ nwee nke a na-akpọ elelebe eje ọrụ mana ọ bụrọ ihe anyị bịara taa bụ ihe a mana biko tupu m akpọkwuo aha ya ọzọ maka ndị batara mbata kịta izu ọzọ ga-abịa anyị ka ya tinye ọnụ n'okwu a anyị na-akpọ ugwu maka na onye ọbụla bu uche afa m bụ uche onye ọbụla bu nke ya agagharị ka e si- ka a si ghọta dị iche ka onye ọzọ si ghọta anyị ka ya kpọpụta onye ọzọ n'ọgbọ ka ọ gwa anyị ihe gbasatara ugwu a ka o- o si ghọta nke ya n'ihi na nwee ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ i weta ya m weta nke m achịkọta ọnụ mee gịnị ka ọ ghọọ ihe onye a mụ na ya nọ ebe a nwafọ nwafọ igbo a onye a bụ nwaada ụlọma ọjị nwa ndị igbo ji aba mba n'obodo kaduna ee ka o si na-adị afa m bụ nwanne unu nwoke uchenna ijegalụ ebe anyị nọ n'ịchọrọ inweta anyị onwe nnọdụ ka ị chọrọ ime ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ ka ị chọrọ ime ka anyị mara ọ bụrụ na o nwere ama egwuregwu ị na-eme chọ ka anyị mata ọ bụrụ na o nwe nnọọ ihe ị na-eme ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị nwere ị chọrọ ime ihe ọbụla ọ bụrụ nke ndị bekee na-akpọ advert ma ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ ime ị chọrọ inweta anyị ị ga-enweta anyị n'igwe ntị ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị nke izizi ị ga-enweta anyị na 080 36 43 96 71 ma ọ bụkwa enweta anyị na 08094343206 ị chọzikwa inwetakwa anyị na nke na-efe n'ikuku nke a na-akpọ www ijezi nweta anyị na w

y o n ụmụnne m unu ọ bụrụ maka unu mmadụ na-aba mba m na-aba mba maka na e nwere nwa igbo m mara mgbe ọbụla ebe ọbụla m lote na nwa afọ igbo ọ na-atọ m ụtọ ada m nwaanyị ekele gị ekele gị kelesie gị ike ka i si gbara ihe a biko m na-ayọ unu unu ga na-agba mbọ na-ege anyị ntị maka na ihe ị ma ka nke m ma nwekwe nke m ma ị mahọ a chịkọta ya ọnụ o mee gịnị o bukwuo unu ga na-agba mbọ ka unu na-amụke dịka gịnị kpakpando nke unu bụ anyị ekele unu kelekwa unu ọzọ ọ dịzie ụbọchị ọzọ anyị anyị- anyị- anyị- anyị chere n'okwu a ndewonụ ndewo